Ndingapange bwanji kuti ndizipeza ma Facebook likes ochuluka? funso ilili anthu ambiri alifunsa ndiye ili mma steps angapo chifukwa chokuti ndi long process and kuti munthu uzipeza ma likes a normal zimafunika nthawi ndiye tiyeni tiyambe ndi step number 1. Step number 1, ngati account yanuyo ili yokuti ili ndi mafriend mwina inazaza koma ma likes mukhala nawo muli nawo be ochepa ndiye chimene mumachita step 1 tipanga apa tikapanga amenewa tipanga view your profile then tikuyenera ticheke kaye ma profile pictures amene tapanga post masiku oyandikirawo mwachitsanzo e8 e31 e29 ndiye zimakhala ndi inuyo kuti muone ma friends amene ali kumenekoko amene amakupangani like or not komano kuti mpange check mpanga chonchi ndikupita apa uku imaonesa ma friend amene amakulaikani amene anailaika picture yi. ndiye mutha kupanga zimenezi kuona ma pictures angapo mwina atatu anayi choncho ya mutha kuona amenewo nde mukaona choncho imene imakhala step number 1 zili ndi inu kuipanga apo ayi osaipanga step number 2 imakhalano yokuti mafrendi omwe aona nde mukuyenera mupitebe ku step ina yake yokuti mukachose mafrendi amene samakupangani like ndiye imeneyo ndi step number 2 kupanga unfriend ma friends amene salayika nde mwina akaunti yanu imatha kukhala kuti ili ndi 5000 friends koma ma likes anu mwina safika 100 nde mumapita apa pa friends ikuonesa chonchi chifukwa kuti tachotsa ku profession mode ndiye tipanga pamenepa pa friends apapa nde umaonano ma friend yako kuti ah, ndili ndi ma friend okwanira mwina 500 chakuti koma picture yanga sikupanga bwino kaya anu ndi 5000 koma picture yanu sikukwana 100 kusonyeza kuti ma friend anu ambiri salaika nde unfriend nzosavuta mwachitsanzo uyu Emmanuel Kamulanje tingoyerekeza kuti tikufuna timpange unfriend tipanga apa pali ma dot atatu pa tikapanga pamenepa timapanga apa alemba kuti unfriend Emmanuel Kamulanje tipanga unfriend nde mmene mukuoneramu ndekuti timakhala kuti tayamba kupanga unfriend Nde kaya tikufuna tipange ena tizipanga amenewawa. Onse amene tikuona kuti samatilaika titha kupanga komano zimafunika nthawi. Ndiye izozo ndi mmene timapangira, imene ndi step number 2. Tiyeni tipiteno ku step number 3. Step number 3 imakhalano yopangano add ma friends anyuwani. Ngati akaunti yanuyo ili ya nyuwani, si yakalekale, ma friend ake ndi osazaza kapena ma friend anuwo ndi ochepa, ndiye kuti mutha kuyambira step imeneyi imene tikuti step number 3. Ndiye imeneyi imakhala kuti kupanga add ma friend a nyuwani. Ndiye mutha kumangoseseleka kuona kuti mwina ma friend anu amene amapeza ma likes ochuluka ndi ndani. Ndiye Mwachitsanzo tapeza uyu Boy Shaffie kusonyeza kuti anapeza 500 likes. in one day ndiye kuti ma friend yake ndi ma friend abwino abwino kuti amapanga like ndiye mmapita kukaonano ndiye kuti apa imabweresa imaonesa kuti amene anapanga like ndi ati ya kumene kuku ku account yake ku profile picture yakeyo ndiye mmayenera muzipanga add friend ngati ali ukuku mutha kumangopanga chonchi add friend kutolera ma friend ena anyuwani nde zimenezi mutha kuzipanga mopitiliza pitiliza kupita uku mwina mukachoka kumeneko kukaonanso winanso kuti amene ndi ma likes abwino ndani mukatolerakonso ma friend ena ndi ena. Ndiye mukapanga choncho, zimenezizi mutha kuzipanga kwa masiku angapo mukungopanga add mpakana kuona kuti inuyo ma friend anuwo ali potani. Mukaona kuti mwina afika ma thousand abwino, mutha kuima kaye. Kenakono process yomaliza imene mmayenera kuchita ndi yokuti muzipanga like anzanu, kumawapanga like komanso comment. Apo ayi ngati comment amakutalikirani, atleast kumapanga like. Muzipanga like ma pictures ochuluka chifukwa choti inuyo mukamapanga like, anzanunso. amakuponyerani ma like chifukwa choti imakhala ngati kuti kubwezerana chikondi chabe wina kupanga like wina like back imeneyo ndi step number 4 kumapanga like komanso comment mukapanga zimenezizi kwa masiku angapo mukazapanga upload profile picture yanu muzaonanso kusintha kuti anthu ayamba kupangani like inuyo muyamba kupeza ma likes ochuluka komanso muzalandira ma friend request ambiri chifukwa choti ukamapanga Like anthu enaso amakutumizila ma friend request ndiye zimenezi nzimene tinakonza ndiye tiye tionaneso ku video yosatila ngati muli ndi funso pangani comment.